ndị be anyị ekene m unu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ọkpa akụ eri eri cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na akụbụzọ anaghị emegbu chinedu emegbu ma ọrụ dị n'ụlọ ya karịrị nwata ahụ bido na ụzọ ụtụtụ ruo n'ime abalị Chinedu anaghị atụ ume ndụ iji nyere ya aka n'ozi nna ya ukwu na-akpọta ụmụ akwụkwọ ka ha na-arụ ọrụ ụfọdụ e mesịrị Akụbụzọ gaa n'obodo Chinedu kpọta obere nwata nwoke ọzọ aha ya bụ Anene ma ihe ọ na-akpọ ya bụ nwana N'ihi na ọ na-echefu ezigbo aha ya mgbe niile, Nwana na Chinedu bụ ndị otu ụmụnna n'obodo Amakụ. Ha abụọ na-agụ na klaasị nke mbụ n'ụlọakwụkwọ. Akụbụzọ kwetara ịzụ Nwana otu o siri kweta ịzụ Chinedu. Ụzọma nọ na klaasị nke atọ mara akwụkwọ karịa ndị klaasị ha. Mgbe ụfọdụ, onye nkụzi na-enye ya ụtarị ka ọ pịawa ndị klaasị ya ma ọ bụrụ na ha azataghị ihe a jụrụ ha. Ụzọma anaghị echefu ihe ọbụla e ziri ya. Onye nkụzi ha hụrụ ya n'anya hinne, ma ụmụ akwụkwọ ibe ya ọ na-apịa ụtarị kpọrọ na-atajiri ya anya. Onye nna ya ziri ozi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Ya mere, ụjọ anaghị atụ Ụzọma banyere ihe ụmụ akwụkwọ ibe ya ga-eme ya. Mgbe o chetara onye nkụzi ha guzoro ya n'azụ, chetakwa nna ya ukwu bụ hedmasta n'obodo, obi ya ana-eko ka achịcha. ebe ọ maara na ikpe agaghị ama ya bụ nwanza ebe nna ya nọ n'ọgba okwu Ụzọma bụ nwata chi ya hụrụ n'anya hinne ewezụga na isi na-ele ya ọkụ n'akwụkwọ ọ na-efe efe n'ọsọ na-akụtakwa bọọlụ ọnụ ya ihe nne na nna ya jiri kweta ka o biri na be Akụbụzọ bụ ka o nwee ohere ịgụ akwụkwọ nke ọma, ọ bụghị ka ọ ghọọ odibo ọracha efere ma ọ bụ oje ozi ezu ike. Ọrụ ya na-abụ ihicha akpụkpọ ụkwụ nna ya ukwu, ite mmanụ esikara esika n'oche na ibupụtara ụmụ akwụkwọ ngwongwo akwụkwọ dị iche iche tebụlụ akwụkwọ dị iche iche elekere mgbịrịgba chọọkụ ụtarị na ụmụ ihe ndị ọzọ ndị Igbo sị na okokporo siwe chiwe nkwụ siwe ite otu emebie ya bụ na mmadụ anaghị etinye aka abụọ n'ọnụ otu mgbe Ma Akụbụzọ kwenyere na akwụghị otu ebe ekiri mmanwụ. Ọ gbalịrị igosi na ya pụrụ ime ihe ọbụla dị ike metachaa ha nke ọma. A maara ya dịka onye nkụzi nwere agba, marakwa ya dịka diji. Ọ naghị eji ihe ọbụla ọ na-eme akpa ọchị. Ụsụ rịrị ọjị abụghịkwa nwa ụsụ n'ihi na Akụbụzọ enweela agba n'ọrụ nkụzi ya. Gbanịa na-esonyere m. Ndewo ka o mesịa.